paja mwati adali mfiti nambala 1 zasoto mwa mfiti onse adamwaliranso nawenso sindikudziwa chomwe chidachitika koma kufa kwake kudatibweretsera mavuto palibe wina komwe tikadapeza mankhwala otchinjiriza ufiti kuposa kwa iye mfiti zidalipo zambiri osazipempha bwanji zidalibe mankhwala oposa amkulu amene ndakuuza uja chotsatira chake chidali choti tidathawako kuchiwawa nanga akadatitetezera mudzi wathu ku ufiti ndani Mkuluyu ndidamuyang'ana komanso ndidali pa ntchito ya utolankhani. Ndidamufunsa. Nanga pamudzi pano ufiti ulipo? Nkulekeranji? Ndiye mpaka munthu wamoyo kupita chifukwa cha ufiti? Ee! Ndiye mphamvu ya ufitiyo! Nanga Nankhoma mtsikana woti adali asadadyerere dzikoli akadauzemba chomwechi? usaononge nkhope yako kunyasitsa nkhopeko sikukhudzana ndi nankhoma ayi koma ukuyenera kudziwa kuti munthu ukamapalira mbewu zako ungazikonde chotani zingabiliwire chotani khasu sililephera kudulapo zina khasulo ndiye chiyani ufiti pamudzi pano amaligwira ndani koma nawe ukungokhala ngati mtolankhani ukufuna ndikululire chinsinsi chonse umadziwa kuti mfiti sizimagonera njala tsiku ndi tsiku zimakolola zoona mwana wache ali pawo patsidya apo midzi iwiri kuchokera pano akulowa m'manda lero mawa anthu ali pano kuyika munthu wina mkulu kapena mwana mfiti ilibe tsankho mungapambane mayeso ponama iwe uli ndi chibwana eti taona Lilime umaliona bwanji? Silija limatetezedwa ndi mano? Silija nthawi zina limalumidwa ndi mano omwewo? Kuyambira liti mano anakhala mfiti? Chabwino, ngakhale unditsutse zilibe kanthu. Ukadzakula udzaona wekha kuti chomwe chimavuta pa ufiti ndi ngongole. Ngongole? yachani usafulumire kumeza kutafuna ukukufuna ndikufuna kukuuza kuti ngati mfiti idatenga nyama ya munthu kwa mfiti inzake nthawi yobweza ikapyolera eni nyama amavuta kukanganirana zivundi za wanthu ndiye ufitiwo ngati iwe suupha wako kuti ubweze ngongole ndiye kuti mfiti zija zimapha iwe amene udakongola nyama ndiye ine ndingathawe uthawira kuti umadziwa kuti mfiti sizimagona iwe usandiyese ndine nzako ndimati ndizikuuza kuti mmene ndikunena muno ndiye kuti nyama ya nankhoma ili m'miphika ya anthu ya mfiti kundiuza nkomweko pitirizani mnyamata kuti utsimikize ukakafukula manda a nankhoma lero sukapeza kanthu ine na ine ndingakapezemo ayi ndiye chifukwa chake mudamulodza adandiyankha mwamphamvu ngati nankhoma adamulodza ndiwo nthawi yomweyo ndidachokapo ndidapita nkukakhala mukhonde mwa nyumba ya makolo anankhoma chapatali ndimamuona tilitonse akusewera mpira ndi anzake nthawiyi nkuti ankhoma atatsogolera gulu la anthu anthuwa amati akaone kumudzi komwe wagona nankhoma kunjako kudali magulu awiri lina lidali litapita ku maula kukaombeza mtsogoleri wake adali kawawa iyeyu poona kuti chemwali ake sadafe bwino adalolera kupita kumaula kuti akaone chidazembetsa mchemwali wake tsopano pakhomopa tidatsalapo anthu awiri ine ndi mayi anankhoma atandiona pakhonde paja anabwera nkudzakhala nane pafupi bambo munthu samayamika kumuphera nkhuku amadzayiwala koma kumutsira mbama uchita bwino chifukwa sadzayiwala mpaka imfa yake adatero mayi anankhoma uku akundiyang'ana kenaka adayang'ana anthu opita ku manda aja ndidagwidwa ndi manyazi poganizira nkhuku ndidadya ija ndidawayang'ana ndipo adati kuli bwino kumupatsa galu chifukwa tsiku lina adzakugwedezera mchira wake atatero zidandikhudza kwambiri ndidawayang'ana bambo mukundiyang'ana modabwa ndikufuna kuti mudziwe kuti munthu ndi oyipa ndiye chifukwa chake adamupangira mfuti adatero mayiwa mwatero mayi ndidatero ee bambo adatero mayiwa uku akundiyang'ana munthu ndoyipadi si bwino kuyenda naye ili bwino ndi nyama mayi amene adathamangira kuchipatala ndi mng'ono wanga baba atakomoka ndi malungo ogwira bongo adali mdani wathu kuposa munthu amene adali mbava yakupha mnzake wosayamika wamabodza ndi wochita zonyansa zonse mungaganizire munthu ameneyo asadapulumutse mng'ono wanga adabisalira atate pa njira pa mtsinje wakwathu kufuna kuwapha munthu ameneyo adafika muyezo woopsa kukakumana naye ngakhale masana miseche imeneyo ee mayi atate adagula nthungo kuti amubaye nayo ine ndidagula uta kuti ndimuchotsere diso uta wake ndi omwe uja ndidawuyiwala posamba kumapanje kuja Bambo, mufuna kundiuza kuti munthu woyipa osamupha? Mayi, kodi atate akadamulasa munthu amene ankafuna kuwapha uja ndi nthungo ija, bwenzi ineyo ndili ndi mng'ono wanga? Sitili limodzi. Anthu oyipa ndi bwino kuyenda nawo, chachikulu kumawapewa pa zofooka zawo chifukwa angakusiye m'mayesero. Bambo, mukuti chiyani? ngati ali munthu wokondera kutolatola osamulola kubwera pakhomo pako ngati akakongola ndalama samabweza mumaneni ngongole pomunamiza kuti ukadabwera dzulo ndikadakupatsa chifukwa ndalamazo zidalipo akadzamva kuti mbuyo mwake mudamukongoza munthu wina manyazi adzamugwira yekha mwina adzasintha bambo sindikumvetsa mukuti chiyani Mayi, kodi amuna anu atadwala matenda omwe adawatenga kuchiwerewere simudzawasamala? Nanga atamwalira nayo nthendayo simudzawalira? Mwati chiyani? Kodi pamaso pa Yesu mungamuponye miyala munthu wochimwa? Bambo, kodi mudayamba mwalalikira m'tchalitchi? Ayi. Mukulalikira bwino m'busa. Ayi mayi, mwanama. Sindingafikepo. Ine ndimangodziwa kuti dziko lonse lapansi laponyedwa m'chipululu chopanda madzi amoyo. Mpulumutsi Yesu watumiza ndege yake kuti itinyamulire kumwamba, koma anthu ena akuyikana kuyikwera chifukwa atanganidwa ndi zoyipa m'chipululu ngati mkazi wa Loti. Amene akukana ndege ya Yesu ndi achimwene basi. Mayi, kuloza mnzako chala ndi kulakwa. Kudali kupeneka chabe chifukwa chomwe adatulutsira nkhaniyi sindidachidziwe. Bambo, mwafika mpaka pamenepo? Nanga mwanenerapo tani? Mavuto onse omwe tikuwaona ndi achimwene basi. Achimwene ali ngati munthu wandale, amangokufuna pa nthawi ya zisankho yokha, chibwenzi cha nkhwangwa. Koma popanda ine kuwasamala bwenzi ali yani? Mwatero?